aja anị igbo aja anị igbo ee ụmụnne m ụtụtụ ọma osebụlụwa osebụlụwa eze a na-egbesila ọgwụ ọmụmma mma na-ejere eze echeta obi esie ike chineke biko ọ bụ ọjị ụtụtụ ọkwa na ụmụnne m ndị nọ n'aja anị igbo ndị na-agba mbọ ka ọdịnanị igbo dị mma dịka ihe nna nna fa mechara ala anyị anyị sị na ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ olu ndị igbo eriri mara ngwugwu ngwugwu mara aka kere eriri ọpa nshị apa aja aka nshị na aka aja nyatụ ya n'ọnụ ọ bụ nwa mmadụ sị na ọgbụgba anya ya ata n'akwa nwa ikwu mere ikwu tọ na nkwukwu ibe mere ibe ya tọ na mbube ọnwa egburu ji eji chụọ aja ya efuriri ome ụmụnne m ọ ya adịrị unu na mma a sị ma egbu n'aka nna onye egbu na mma ogbu n'aka ebe onye egbu na mma ọkwa etu unu ụzọ atọ na-abụọ njiji njiji osisi bụrụ unu na-atụ were tọnda ma ji enye ọnụ odogwu ụlọ na-eke igbo o eru na ajịja ma ndị gboo sị na mberede nyiri dike ma mberede ka eji amara odogwu ma ọ ya agadi nwaanyị daa nda ada naabọ a gụọ iwe o bu n'ukpa ọnụ nnụnụ isi akara aka ana eje ọgụ ọtụrụkpọkpọ ọtụrụkpọkpọ sị mgbe nne ya nwụrụ ya eme osisi dị n'ubi ole mgbe nna ọtụrụkpọkpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ ọtụrụkpọkpọ sị ka e bechie ubi ka arụrụ ya igwe anya ole ka ọtụrụkpọkpọ bechela ubi mmiri lụọ n'igwe ee ụmụnne m onye jiri ụwa gba nganga agwa na-agbanye na-agarịrị ogwurugwu ma ọ ya bụ iku vuo aja igu ọra igu emechaa unu amana iwe dike ya bụ n'ụwa ka ọ ya bụ nwata buru agwọ buru ilo ma ilo dị n'agwọ a na-eburo nwata ọgwụ dị ile achọwa dibịa gwọrọ ọgwụ ofuke na-agbabe dibịa na-aṅụrọ n'oge ma dibịa onye ike a na-agbara egbere ma aba ụmụnne m ọ bụ ọjị ụtụtụ asị m wee jebe onye ejete iwe ọma na ọ ya anata iwe ọma ee okwecha anyị n'ụzọ atọ na-abọ ya ṅụ ya mmiri odogwu ụlọ anyị na-eke igbo onye eru na ajịja ọ bụ anyị bụ aja ana anyị bụ isi ọgwụ dibịa ya gwọcha ọgwụ ma ya bụrụ aja ana iwe ọgwụ ọnụ ọgwụ wụ nkịtị anaghị ebu ana ebu ma nna m si n'isi isi buka a na rie ama ka alụsị arara aka na abụba eji ebu mmụọ ikpe egbe na ọfọ ka alụsị ji eje ọgụ ma emere ntagbụrụ ọ bụrụ emere iwe wetụrụ ịnyịnya ebu ibu ma esi ụmụnne m nọ n'aja ana igbo ọ adịrụ unu na mma mmiri atara ma azụ anwụ na onye anwụ na-eme ibi efu na anụ were ịnya ma chọọ ọdụdụ ugbana etele unyi na onye achawara ọcha nke ọ chawadụrụ ọ bụ orimiri ka anyị bụ na onye nwere orimiri ejirọ asọ mmiri akwọ aka iwe riri nri n'ụwa aṅụ mmiri na azụ ya mmiri a na-enwere ilo wee sị ụmụnne m ọ ya adịkwa unu na mma ee na ọ ya bụ akara chaba na asọ ọnya nri agadi nwaanyị daa nda ada naabọ a gụọ iwe o bu n'ukpa ọnụ ee ma ọ ji eji chụọ aja na-efuru ome wee sị na ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị gbapụta onye efuka nkata fụta onye efuka ọgụgụ tuwe ọnụ nwe ya agwazere isa na ri apụ mma egbe buru owu magana ụtụtụ n'elu ya atụrịrị n'ala mesi ụmụnne m nọ na aja ana igbo ọwa ọjị ụtụtụ aja ana igbo bịa taa ọjị aja ana oru aja ana igbo aja ana nri taa ọjị ogwu mgboko taa ọjị ngere ogwu taa ọjị ide mmiri oro taa ngere ime mmiri taa ngere ụgbaka taa arụ m dị ana taa ọbara ọra taa ogwugwu ụtụ taa ngere ụta nne nwa ya aba agụlụ taa ọjị ụtụtụ ụbagada n'ime taa ọjị araba agana taa ekwensu anakụ agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe ri ọba otu ụmụlụ m ọtụnzi agụrụ ọtụnzi igbariam na iyi ojii na nando iyi ojii nkwere ezunaka ọkwa n'ọjị ụtụtụ ide mmiri nnobi ide mmiri ogidi ide mmiri abatete ọkwa n'ọjị ụmụnne m anyị adịkwa ma ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ ya bụ dike gọchi ọjị ntị mụ azụgharị azụ mụ igbe egbe na ọwa ka arụsị ji eje ọgụ ma emere nta bụrụ ọwọ ọwọ gburu o mere iwe dike were nka nwaa alụsị alụsị were nka gbuo odogwu etu anyị kwuru ya ka ọ ya dị site ugbu a luo mgbe ebi ebi ise